Bhuel, tá cineálacha éagsúla cartlann ann, so cartlanna corparáideacha cosúil le Guinness, ESB, Tesco, Boots fiú, tá cartlann acu. Tá cartlanna rialtais atá againn ann den chuid is mó sa Chartlann Náisiúnta, mar is eol duit. Tá cartlanna ceoil, luaigh mé cheana faoin Taisce Cheol Dúchais Éireann. Tá cartlanna scannán, so mar shampla an Institiúid Scannán na hÉireann nó RTÉ freisin. tá cartlanna ailtireachta fiú, so is beag réimse de ghníomhaíocht an duine nach bhfuil cartlann ann di, chun an fhírinne a rá. Agus ansin má táimid ag caint faoi na bailiúcháin atá anseo in Ollscoil na Gaillimhe, tá sórt téama againn, so tá roinnt cineálacha bailiúcháin cartlainne againn cosúil le cartlanna amharclainne, so the Abbey Theatre, the Lyric, Gate, an Taibhdhearc, em street performance cosúil le Pan Pan agus Macnas. Tá cartlanna Gaeilge againn gan dabht so cartlann Chonradh na Gaeilge ach freisin cartlanna eh de chonraitheoirí faoi leith. Eh tá cartlann. Tá cartlanna a bhaineann le cearta daonna againn, so mar shampla cartlann Mháire Mhic Róibín ach freisin cartlann an tOllamh Kevin Boyle agus tá an Irish Centre for Human Rights anseo in Ollscoil na Gaillimhe freisin so tá an nasc sin fíor thábhachtach. Bíonn na daoine ann ag féachaint tríd na cartlanna atá againn anseo an t-am ar fad agus ag baint úsáid astu. Tá cartlanna leasa áitiúla agus cartlanna ceoil so tá gach saghas cartlann againn anseo. Tá siad oscailte don phobal go hiondúil. Mura bailiúcháin príobháideacha atá ann nó mura bhfuil srianta orthu chun ceanglais faoin dlí a chomhlíonadh so tá sé tábhachtach tá sé fíor tábhachtach teagmháil a dhéanamh leis an gcartlann ar dtús chun deis a thabhairt don fhoireann an t-ábhar a fháil. Os rud é go bhfuil an t-ábhar go léir i seomra stóráilte, inár gcás anseo in Ollscoil na Gaillimhe, tá na seomraí stóráilte thíos staighre ach tá na céadta bosca againn so má tá daoine ag teacht isteach ba cheart teagmháil a dhéanamh ar dtús báire chun, you know, rabhadh a thabhairt dúinn ach freisin chun barúil a thabhairt dúinn cad atá á lorg acu chun go mbeidh seans againn an t-ábhar sin a thógáil amach as na seomraí stóráilte agus a bheith réidh don taighdeoir. So sin é an príomhrud. Go minic i gcartlanna éagsúla bíonn ort kind of síniú isteach, bíonn sórt ID a bheith agat. agus ó am go ham beidh ort foirmeacha a shíniú ó thaobh, you know, foirmeacha a dhéileálann le GDPR nó cóipchirt. But, go bunúsach, tá an chuid is mó de sna cartlanna atá ar fud na tíre, tá siad oscailte don phobal. Yeah, so, so cuimhníonn go leor againn uirthi mar chéad Uachtarán ban na hÉireann agus ar an gcaoi a ndearna sí ról an Uachtaráin a athmhúnlú. Bhí sé sin fíorthábhachtach agus tá go leor ábhar sa chartlann ón tréimhse sin agus cuimsítear leis eachtraí cosúil le feachtas toghchánaíochta na huachtaránachta. Bhí sé sin fíorshuimiúil, conas a bhí na iriseoirí ag scríobh fúithi i rith an campaign sin cuairteanna stáit, comhfhreagras le baill den phobal, páistí scoile san áireamh, mar aon le comhfhreagras le VIPs idirnáisiúnta. Thug sí cuairt ar Thuaisceart Éireann 17 n-uaire le linn a huachtaránachta, ag bualadh le grúpaí pobail a bhí ann, rud a chabhraigh go mór leis an mbunsraith de Chomhaontú Aoine an Chéasta a leagan síos. Cás spéisiúil a bhí ann ansin, so de ghnáth bheadh ar Rialtas na hÉireann cead a thabhairt don Uachtarán an tír a fhágáil, ach roimh an GFA, an Good Friday Agreement, bhí éileamh fós ann ar Thuaisceart Éireann inár mBunreacht. agus mar sin ní fhéadfaidís iallach a chur uirthi cead cuairte ar Thuaisceart Éireann a iarraidh mar go mbeadh siad ag caitheamh leis mar thír iasachta ansin, you see. So, agus bhí aithne maith ag Máire mar dlí, mar dhlíodóir bunreachtúil ar sin. So sin sórt aspect amháin den Uachtaránacht. Yeah, gan dabht, so is léir ar ndóigh go mbaineann an bailiúchán seo leis an nGaeilge, an chaoi ar úsáideadh í agus meonta ina leith. Bhí Conradh na Gaeilge ag plé leis an nGaeilge a chur chun cinn agus le breathnóireacht a dhéanamh agus taifead a choinneáil ar úsáid na Gaeilge i ngach gné den saol ó lá go lá. So cuimsíonn an t-ábhar raon leathan topaicí mar sin. agus tá siad spéisiúil iontu féin bíodh Gaeilge agat nó ná bíodh. Áirítear iontu oideachas, na meáin agus craoltóireacht, spórt, ceol, sláinte, polaitíocht, stair, litríocht, feachtais phobail agus neart eile. Bhí obair an-tábhachtach déanta agus tá sé tá sé á dhéanamh acu fós ag Conradh na Gaeilge a bhaineann leis an an teanga a chur chun cinn ó thaobh stádas oifigiúil, mar shampla, san Eoraip agus anseo in Éirinn.